Rapunzel. Bhí fear agus bean ann aon uair amháin. Bhí airgead go leor acu. Bhí teach deas acu. Ach ní raibh siad sásta. Ní raibh aon leanbh acu. Is minic a bhíodh an bhean faoi bhrón. B'fhearr liom ná ór leanbh a bheith agam, a deireadh sí. Bhí gairdín álainn ar chúl an tí. Bhíodh an bhean a féachaint ar an ngairdín tríd an bhfuinneog ar bharr an tí. Bhí bláthanna áille sa ghairdín. Bhí úlla deasa dearga ar na crainn ann. Bhí leitís agus glasraí eile ann. Bhí balla ard timpeall an ghairdín. Ní théadh aon duine thar an mballa sin. Bhíodh dúil ag na buachaillí beaga sna húlla deasa dearga, ach ní rachaidís thar an mballa ar ór ná ar airgead. Bhí eagla ar gach duine dul isteach sa ghairdín, ba leis an gCailleach Liath é. Gairdín draíochta a bhí ann, agus bhíodh sé ina shamhradh ann i gcónaí. Lá amháin bhí an bhean a féachaint tríd an bhfuinneog i mbarr an tí. Bhí an geimhreadh ann, ach Bhí sé ina shamhradh sa ghairdín. Chonaic an bhean na bláthanna áille. Chonaic sí na húlla deasa dearga ar na crainn. Chonaic sí an leitís agus na glasraí eile. Chuir sí dúil sa leitís. 'Ba mhaith liom an leitís sin a ithe! a deir sí. Nuair a tháinig an fear abhaile bhí sí fós a féachaint amach tríd an bhfuinneog. Cad tá ort, a chroí? a deir an fear. Cén fáth a bhfuil tú a féachaint amach tríd an bhfuinneog? Féach an leitís álainn sin sa ghairdín, a deir sí. Ba mhaith liom cuid di. As sin amach, ní raibh dúil ag an mbean in aon ní ach amháin sa leitís. Gheobhaidh mé leitís duit, a deir an fear. Ach bhí an geimhreadh ann. Ní raibh leitís le fáil in aon siopa, ní raibh leitís le fáil in aon ghairdín, ní raibh leitís le fáil in aon áit ach amháin sa ghairdín draíochta. Bhí an bhean ag éirí caol tanaí. Bhí dath an bháis ag teacht uirthi. Rachaidh mé thar an mballa, a deir an fear, Rachaidh mé isteach sa ghairdín draíochta, gheobhaidh mé an leitís sin duit. Tháinig an oíche, chuaigh an fear thar bhalla an ghairdín. Bhí boladh álainn ó na bláthanna, bhí na húlla mar a bheadh liathróidí geala ar na crainn. Ach níor stad an fear le féachaint ar aon ní. ach amháin ar an leitís. Bhain sé cuid den leitís. Chuaigh sé thar an mballa arís. Thug sé an leitís don bhean agus d'ith sí í. Tá an leitís seo go hálainn, a deir sí. Ba mhaith liom tuilleadh. Tháinig an dara hoíche. Chuaigh an fear thar an mballa arís. Bhain sé cuid den leitís agus thug sé leis í. D'ith an bhean an leitís. Tá an leitís seo go hálainn, a deir sí. Ba mhaith liom tuilleadh. Gheobhaidh mé duit é, a deir an fear. Tháinig an tríú hoíche. Chuaigh an fear thar an mballa arís. Leis sin labhair guth taobh thiar de, An Chailleach Liath, is í a bhí ann. Is dána an fear tú, a deir sí. Tháinig tú thar bhalla an ghairdín seo Ghoid tú mo chuid leitíse uaim, ach ní ghoidfidh tú aon ní eile uaim. Glaofaidh mé ar na madraí, stróicfidh siad as a chéile thú. Gabhaim pardún agat, a bhean uasal, a deir an fear bocht, mo bhean a chuir dúil sa leitís, ní íosfaidh sí aon ní eile, tá sí ag éirí caol tanaí. Tá eagla orm go bhfaighidh sí bás. Más fíor do scéal, a deir an Chailleach Liath, ní ghlaofaidh mé ar na madraí, ach caithfidh tú é seo a ghealladh dom. Caithfidh tú a ghealladh dom go dtabharfaidh tú do chéad leanbh dom. Ní dócha go mbeidh leanbh riamh againn, a deir an fear bocht leis féin. Geallaim sin duit, a deir sé leis an gCailleach Liath. Tabhair leat an leitís, más ea, a deir an Chailleach Liath. Bliain 'na dhiaidh sin bhí iníon óg ag an mbean. Leanbh beag gleoite bhí inti. Bhí an-chion ag an athair agus ag an máthair uirthi. Ach tháinig an Chailleach Liath. Thug sí léi an leanbh agus d'imigh sí. D'fhás an leanbh suas ina cailín álainn. Rápúnzell an t-ainm a thug an Chailleach Liath uirthi. Bhí túr caol ard sa choill agus doras mór iarainn air. Aon fhuinneog amháin a bhí sa túr. Thuas i mbarr an túir a bhí an fhuinneog. Bhí an fhuinneog chomh hard sin nárbh fhéidir féachaint isteach ná amach tríthi. Nuair a bhí Rápúnzell dhá bhliain déag d'aois, chuir an Chailleach Liath isteach sa túr í. Dhún sí an doras uirthi agus chuir sí an glas air. Bhí loch mór sa choill. Chaith an Chailleach Liath eochair an dorais isteach sa loch. Há há! a deir an Chailleach Liath, tá Rápúnzell sa túr, tá an doras dúnta, tá an eochair i dtóin an locha. Bhí an Chailleach Liath ag damhsa agus í ag canadh, Rópa óir 'gus rópa síoda an t-aon dá ní a scaoilfidh saor í, Rópa óir le dul suas an balla, rópa síoda le teacht go talamh. Agus caithfidh sí féin an dá rópa a dhéanamh, a deir an chailleach. Há! Há! Há! Thagadh an Chailleach Liath go dtí an túr gach lá. Thugadh sí bia léi do Rápúnzell. Sheasadh sí ag bun an túir. Deireadh sí, 'A Rápúnzell sa túr ard thuas, Scaoil do ghruaig chugam anuas. Bhí gruaig fhada ar dhath an óir ar Rápúnzell. Nuair a chloiseadh sí an Chailleach Liath ag bun an túir, scaoileadh sí a cuid gruaige anuas tríd an bhfuinneog. Bhíodh an ghruaig mar a bheadh rópa óir ann. Bheireadh an Chailleach Liath ar an rópa gruaige agus théadh sí suas go dtí an fhuinneog i mbarr an túir. D'imigh na blianta. Bhí Rápúnzell fós sa túr. Níor fhéad sí teacht amach. Bhí an doras dúnta. Bhí an eochair i dtóin an locha. Ní thagadh duine ar bith go dtí an túr ach amháin an Chailleach Liath. Thagadh an Chailleach Liath gach lá. Sheasadh sí ag bun an túir agus deireadh sí, A Rápúnzell, sa túr ard thuas, Scaoil do ghruaig chugam anuas. Scaoileadh Rápúnzell a cuid gruaige anuas ina rópa óir. Bheireadh an chailleach liath ar an rópa gruaige agus théadh sí suas go dtí an fhuinneog i mbarr an túir. Lá amháin bhí prionsa óg ag marcaíocht tríd an gcoill. Tháinig sé go dtí an túr. Stad sé. Chuir sé cluas air féin. Bhí cailín a' canadh. Níor chuala an prionsa riamh ceol chomh binn leis. Rápúnzell a bhí ann, agus í a' canadh di féin thuas sa túr. Níor chuala mé riamh ceol chomh binn leis sin. a deir an prionsa leis féin, ba mhaith liom an cailín sin a fheiceáil. Tháinig sé anuas den chapall, bhuail sé ar an doras mór iarainn, níor tháinig aon duine, bhuail sé arís agus arís eile, níor tháinig aon duine. D'imigh sé leis, ach níor fhéad sé an ceol binn a chur as a cheann, Caithfidh mé an cailín sin a fheiceáil! a deir sé leis féin. Thagadh sé gach lá, sheasadh sé ag bun an túir. Bhíodh sé ag éisteacht le Rápúnzell agus í ag canadh di féin thuas sa túr. Bhí an prionsa ina sheasamh ag bun an túir lá. Chuala sé duine ag teacht. Sheas sé taobh thiar de chrann chun nach bhfeicfí é. An Chailleach Liath is í siúd a bhí ann. Sheas sí ag bun an túir. Labhair sí de ghuth ard. A Rápúnzell sa túr ard thuas, Scaoil do ghruaig chugam anuas. Leis sin, scaoil Rápúnzell a cuid gruaige anuas ina rópa óir. Rug an Chailleach Liath ar an rópa gruaige. Suas léi. suas suas agus isteach an fhuinneog i mbarr an túir. Bhí an priúnsa a féachaint uirthi. Hm, tá's agam anois an chaoi le dul isteach sa túr, a deir sé leis féin. Lá'r na mhárach tháinig sé arís. Sheas sé taobh thiar den chrann. Chonaic sé an Chailleach Liath a teacht. Chonaic sé an ghruaig a teacht anuas ina rópa óir. Chonaic sé an chailleach liath a dul suas, suas agus isteach an fhuinneog i mbarr an túir. Nuair a bhí an chailleach liath imithe abhaile, sheas an priúnsa ag bun an túir. Labhair sé de ghuth ard, A Rapunzel sa túr ard thuas, Scaoil do ghruaig chugam anuas! Leis sin, scaoil Rapunzel a cuid gruaige anuas ina rópa óir. Rug an priúnsa ar an rópa gruaige. Suas leis, suas, suas, agus isteach an fhuinneog i mbarr an túir. Bhí ionadh ar Rapunzel nuair a chonaic sí an fear ag teacht isteach an fhuinneog chuici. Bhí eagla uirthi freisin. Ní fhaca sí fear riamh roimhe sin. Ní fhaca sí aon duine riamh ach amháin an Chailleach Liath. Gabhaim párdún agat, a chailín álainn uasail, a deir an priúnsa. Is fada mé ag teacht go bun an túir ag éisteacht le do chuid ceoil. Níor chuala mé riamh ceol chomh binn leis. Labhair sé chomh deas sin léi gur imigh an eagla. An bhfuil cead agam teacht anseo arís? a deir sé. Tá cead agat agus fáilte, a deir sí. Tar anseo tráthnóna amárach. Tagann an Chailleach Liath um mheán lae i gcónaí. Tabhair aire duit féin. Má fheiceann sí anseo thú, maróidh sí thú. Thagadh an Priúnsa gach tráthnóna as sin amach. Thug siad grá dá chéile. 'An bpósfaidh tú mé? a deir sé léi tráthnóna amháin. 'Tá grá agam duit, a deir sí, 'ach ní féidir liom teacht as an túr ard seo. Tá an doras mór iarainn dúnta agus tá an eochair i dtóin an locha. Nach bhfuil aon chaoi agat le teacht anuas? a deir an priúnsa. 'Chuala mé an Chailleach Liath a' canadh uair amháin, a deir Rápúnzell. 'Seo é an t-amhrán a bhí aici. Rópa óir 'gus rópa síoda an t-aon dá ní a scaoilfidh saor í. Rópa óir le dul suas an balla, rópa síoda le teacht go talamh. Agus caithfidh mé féin an dá rópa a dhéanamh, a deir Rápúnzell. Tá an rópa óir agat, a deir an priúnsa. Ní fhaca mé riamh rópa chomh hálainn leis. Tá 's agam cad a dhéanfaimíd, a deir Rápúnzell. Tabhair spól de shnáithe síoda leat gach tráthnóna. Déanfaidh mise rópa den snáithe. Nuair a bheidh an rópa fada go leor, a deir Rápúnzell, ceanglóidh mé den fhuinneog é agus tiocfaidh mé anuas chugat. Agus tiocfaidh tú liom ar mo chapall! a deir an Priúnsa agus áthas mór air. As sin amach, Thugadh an priúnsa spól de shnáithe síoda leis gach tráthnóna. Dhéanadh Rápúnzell an snáithe a chasadh isteach agus amach ina chéile chun rópa a dhéanamh. Chuireadh sí fad beag leis an rópa gach lá. Nuair a chloiseadh sí an Chailleach Liath a' teacht, chuireadh sí an rópa síoda i bhfolach. Ní raibh fhios ag an gCailleach Liath an priúnsa bheith a' teacht go dtí an túr. Ach lá amháin labhair Rápúnzell gan cuimhneamh uirthi féin. Is troime tusa go mór ná an priúnsa, a deir sí. Cad é seo? a deir an Chailleach Liath, cé hé an priúnsa? B'éigean do Rápúnzell an fhírinne a insint di. Bhí fearg mhór ar an gCailleach Liath. 'Ní thiocfaidh an Priúnsa ná aon duine eile anseo arís! a deir sí. Fuair sí siosúr. Ghearr sí an rópa gruaige de cheann Rápúnzell. Thug sí an cailín bocht léi ansin. Thug sí go tír lom uaigneach í. D'fhág sí ansin í agus í a' caoineadh. Tháinig an Chailleach Liath ar ais go dtí an túr. Cheangail sí an rópa gruaige den fhuinneog. D'fhan sí sa túr agus í ag fanacht go dtiocfadh an priúnsa. Tháinig sé. Sheas sé ag bun an túir. Labhair sé. A Rápúnzell sa túr ard thuas, scaoil do ghruaig chugam anuas. Leis sin, scaoil an Chailleach Liath an rópa gruaige anuas chuige. Rug an priúnsa ar an rópa gruaige. Suas leis, suas, suas agus isteach an fhuinneog. Ach níorbh í an cailín álainn a bhí ann roimhe, ach an chailleach ghránna liath. Ha ha! a deir an Chailleach Liath, tá tú tagtha! Ach tá an t-éinín 'mithe. Ní dhéanfaidh sí ceol go deo arís duitse ná d'aon duine eile. Ach ná bíodh eagla ort. Ní marbh atá sí, ach í ag siúl na dúthaí gan bhia, gan deoch, gan airgead. Leanfaidh mé í, a deir an Priúnsa. Rug sé ar an rópa gruaige le dul síos, ach rug an Chailleach Liath ar an siosúr agus ghearr sí an rópa. Thit an Priúnsa síos, síos agus isteach sna sceacha ag bun an túir. Chuaigh dhá dhealg mhóra isteach ina dhá shúil. Há! Há! a deir an Chailleach Liath. Caithfidh tú siúl ó áit go háit, caithfidh tú siúl ó thír go tír go dtí go bhfaighidh tú Rapunzel agus beidh tú i do dhall go bhfaighidh tú í. Chuaigh an priúnsa bocht dall ag siúl na dúthaí. Ní raibh air ach éadach caite stróicthe. Ní raibh aige ach an bata a bhíodh aige ina láimh. Ní itheadh sé ach na sméara a bhí le fáil sa choill. Ní óladh sé ach uisce na sruthán. Bhí sé ag siúl ó áit go háit, bhí sé ag siúl ó thír go tír. Faoi dheireadh, tháinig sé go dtí an tír lom uaigneach. ina raibh Rapunzel ina cónaí. Lá amháin chuala sé guth cailín. Rapunzel a bhí ann, agus í ag canadh di féin mar a bhíodh sí sa Túr fadó. Chonaic Rapunzel an Priúnsa ag teacht. Rith sí chuige. Agus a dhá lámh sínte amach aici, chuir sí fáilte is fiche roimhe. Bhí áthas uirthi é fheiceáil arís, ach bhí brón uirthi é a bheith dall. Rug sí ar láimh air agus í ag caoineadh. Thit dhá dheoir óna súile anuas ar shúile an Phriúnsa. Leis sin, tháinig an radharc dó. agus bhí sé chomh maith agus a bhí riamh. Nach orthu a bhí an t-áthas! Dhearúd siad na blianta fada a bhí siad ag siúl na dúiche. Dhearúd siad an t-ocras agus an tart agus an fuacht a bhíodh orthu. Ba chuma leo gan ach seanéadaí caite stróicthe a bheith orthu, Ba chuma le Rapunzel gan bróga ná stocaí a bheith ar a cosa, ba chuma leo gach aon ní ach iad a bheith le chéile arís. Shiúil siad lámh ar láimh tríd an dúiche gur tháinig siad go Tír an Phriúnsa. Chuir na daoine fáilte is fiche rómpa. Phós an priúnsa Rapunzel agus mhair siad go sona sásta an chuid eile dá saol.